Umar an ser'i ma tuguni an n'i bɛ ɲɔgɔn na hali bi an ma fara i la bi komi don o don tulo bɛ taa kalanso an fana an ye ɲininikɛlaw ye an y'an ka ɲininiw kɛ k'an ka ɲininiw kɛ ee plus précisément an ka ɲininiw tun b'i kan i bɛ hakɛto an parce que an ɲininikɛlaw y'an ka baara don mais an taara bɔ fɛn dɔ kan ee fɛn mun ni a bɛ sɔn ka bonya mɔgɔ hakili ma an yɛrɛ a bonya anw yɛrɛ hakili ma kosɛbɛ mɛ an b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye i b'a kɛ ee fɛn ye jumɛn ye k'i kun bɛ fɛ ka livuru sɛbɛn i ni dɔ walima livuru a kun bɛ ka boli fɛn jumɛn de kan livuru a ko a ko kɛra ɲa min na an bɛ fɛ i k'i da don o la k'o walanwalan ye bɔn an bɛ ala fo tuguni ka ala waleɲuman dɔn bɔn kɔfɛ ɲininkali a diyara n ye ɲininkali bonyara n ma fana sinɔn a man di n ye hali a kuma yɛrɛ ka n da don a la paseke ko in kɛra lahalaya mun na a n'a kɛra kɛcogoya mun na bɔn mɔgɔ wɛrɛ ma ko in kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma kɛ sababu ye fana ka ko in tiɲɛ ne yɛrɛ jamanaden ɲɔgɔn n yɛrɛ maliyɛn jamanaden kelen wa maliyɛn don fana jamana wɛrɛ mɔgɔ m'a kɛ dɛ sabula ne ma ekɔlikalan kɛ ne ye kalan mun kɛ nka alhamdulilayi faranko arabu ne o de kɛ mɛ a kɔnɔna na a tɛ se ka o tɛ se ka ne pɛrɛmete ne ka sɛbɛnni kɛ ko a bɛ se ka kɛ livuru ye nka ala ye kodɔn caman kalifa n na ɲinini na ka taa se isuwari ni fɛn caman ma ale ni an yɛrɛ ka ko kɔrɔ n'an ka danbe ni fɛn ninnu n y'o caman ɲɛɲini k'o caman kalan kɛ ani nin diɲɛ kɔnɔna kunkan ko fɛn kɔrɔw caman kan don dɔ an tun bɛ jama farakaɲɔgɔnya dɔ kɛ wagati mun na mɔgɔ minnu tun bɛ afiriki n'u kodɔn tun b'u la ni kalan tun b'u la u tun bɛ fɛɛrɛ kɛ o mɔgɔ ninnu caman bɛ yen u b'u lana erɔpu jamana kan u bɛna kalan kɛ olu nana depi o wagati la kalan kɛ erɔpu yan nɔ cɛ in cɛkɔrɔba de don mɛ cɛ in yɛrɛ a bɛ sɛnɛ sɛnɛgalɛ don a sera ne ma don min ne ka ko diyara a ye a y'a ye kodɔn ni fɛn min ne la a gɛrɛla ne la ko ne ni kalan kɛ iniwɛrisite jumɛn na ne ko ayi ne ye université min kɛ parce que mɔgɔ ma université kɔrɔ faamu université kɔrɔ de mɔgɔ bɛ taa dɔnni ɲini ka na dɔnni fara ɲɔgɔn kan ka tila ka mɔgɔw servir n'a ye o de kɔrɔ université ne ko ne ye université de kɛ mɛ ne ma sigi kilasi kɔnɔ ka kilasi ta kɛ ne y'o kɛ fasɔn wɛrɛ de fana la mun ni université kalanw tɛ kelen ye parce que ne ye franco-arabe kɛ n ye kuranɛ fana kalan bɔn n ye fɛn caman ɲini k'a dɔn o kɔnɔna na ne ni cɛ in kumana ka bɛn a kan ka fɛn bɛɛ kɛ ale fana bɛ nafolotigiw de dɔn ale fana ni olu kumana ka ne ni olu k'a bɛ ni olu ɲɛ yira ɲɔgɔn na ko walasa an ka se ka livuru in sɛbɛn mɛ ala y'a kɛ ne yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔn dɔ de kɛra sababu ye ka livuru in sɛbɛnni ale ni livuru in baara ka don cɛ in kɔrɔ walasa ka se ka baara in bali o la baara in ma se ka sira sɔrɔ fo bi an bɛ yɔrɔ min na
yali livuru nin e yɛrɛ kun ŋaniya ye ka a ka boli fɛn jumɛn de kan bɔn livuru in bɛna boli fɛn caman kan a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye finmanw yɛrɛ ka na se jɛmanw isituwari minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ hadamadenya ka ɲɛnamaya daminɛna fan jumɛn ale ni anw yɛrɛ ka danbew parce que a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ n bɛ kuma n da don kuma dɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ ne b'a ye mɔgɔw b'a fɔ k'an ka jamanaw ye demokarasi ta jamana minnu na o waati la ne yɛrɛ bɛ sigi ne b'a fɔ n ko ni mɔgɔ hakili donna jɔnya la fɛn ma jugu ka tɛmɛ a kan sinon o jamana o jamana ko tɛgɛ bɛ ɲɛsin olu ma bi o jamanaw ka demokarasi bɔra an ka demokarasi kɔnɔ parce que depuis bitɔn mamari tile demokarasi b'anw fɛ yen parce que demokarasi kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fanga tila u ni ɲɔgɔn cɛ depi bitɔn mamari tile o tun b'anw fɛ yen nɔ o de ye demokarasi ye kɛlɛ a ka tɔnjɔnw tun bɛ yen a ka lasigidenw tun bɛ fan caman demokarasi tɛ tɛmɛ o kan livuru tun bɛna kuma o kan a tun bɛna kuma an yɛrɛ ka jamana kun sigilen don lahala jumɛnw kan u kun sigilen don danbe jumɛnw kan livuru tun bɛna kuma o kan ale ni cɛfarin minnu tun bɛ yen nɔ n'u tɛmɛna mali kɔnɔ u tɛmɛna ka nɔ jumɛn to yen nɔ janfa jumɛn y'u sɔrɔ walasa ka lakununi kɛ sini o janfa ɲɔgɔn kana an denw ani an mɔdenw sɔrɔ e m'a ye tellement o janfa ani hakili jɔnya y'an sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ bi i b'an ka denmisɛnnin dɔ sɔrɔ nɔ kɔnɛsansi ba b'a la a kalanlenba don ka taa sɔrɔ ala ye hakili da a ma nka i bɛ taa sɔrɔ a ka kodɔn ka bon nka n'i y'a ni mɔgɔ fasuguya wɛrɛw sigi ani minnu tɛ farisuguya kelen ye a b'olu cɛla a bɛ kɔnplɛkise parce que mun na a kɔrɔbayara ni o kɔnplɛkise a kɔrɔbayara ni o sisitɛmu ninnu ye an tun b'a fɛ livre in kɔnɔna la ka kununi caman kɛ ani hadamadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na ka ɲɛnamaya kɛ ka taa sɔrɔ mɔgɔ si ka tɔɔrɔ ma se ɲɔgɔn ma ko nin ye nin nin siya ye nin ye nin jamu ye nin ye nin kulɛri ye a tun bɛna kuma o kan mais livre in tun bɛ diɲɛ bɛɛ intéresser mɛ a fanba ne tun bɛna kuma an yɛrɛ ka jamana ale ni dugukolo min bɛ ni adamadenw ka ɲɛnamaya fɔlɔfɔlɔ daminɛna yen nɔ ka na se fo Egypte kɔnɔna ma civilisation daminɛna dugu min kɔnɔna na ni a firawɔn minnu tɛmɛna ni mɔgɔ bɛ k'a lakale lakale cogo wɛrɛw la ka taa sɔrɔ firawɔn fɛn o fɛn tɛmɛna i b'a kɔnte fo kɛmɛ ni kɔ a bɛɛ tun ye finman de a bɛɛ laban min de kɛra arabu damadɔni tun bɛ olu la an bɛna mɔgɔw lakunu olu lahalayaw fana na ala ka ni saba bɛn amina o tɛmɛnlen ka bɔ yen livuru na a ma se ka sira sɔrɔ ne ko bi a nimisa b'i la wa ou bien a nimisa t'i la bi bon a nimisa bɛ n na parce que a nimisa fɔlɔfɔlɔ min ye n'ala ye fɛn dɔ kalifa i ma surtout fɛn min ye dɔnni ye a ka di bɛɛ ye savant minnu bɛ ni mɔgɔ bɛ kuma u kan bi mɛlɛkɛw tɛ u man wusa n'anw ye u man bon n'anw ye bon hali n'i y'a ta k'a lajɛ tellement an ka kɔnpilɛkisi n'an ka fɛn bolo u b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nɔ n t'a dɔn ko fizikisini minnu bɛ u bɛ kalo ni lolo ni fɛn ninnu dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn ka tɛmɛ kadɔw kan o mɔgɔ min b'a dɔn ka tɛmɛ kadɔw kan a mɔgɔ man ca mais n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnni yɛrɛ sorusi sorusi sorusi a bɔra anw de fɛ yen diɲɛ sɛbɛnni fɔlɔfɔlɔ a bɔra anw de fɛ yen mɛdisini fɔlɔfɔlɔ a bɔra anw de fɛ yen dɛsɛn ka dɛsɛn kɛ minnu bɛ batiman dɛsɛnw kɛ ka plan ni fɛnw bɛɛ bɔ n k'a bɛɛ bɔra anw de fɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ livuru in bi a bɔbaliya kɛra sababu ye a degun ni tɔɲɔ min bɛ n kan n yɛrɛ b'a a dɔn parce que fɛn min yɛrɛ ka ne bi ne tun b'a fɛ ka livuru sɛbɛn n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min de bɛ se k'a sɛbɛn hakilina de bɛ ne la mais ne tɛ se k'a sɛbɛn walasa livuru in sini an denw olu k'a dɔn k'u ka jamana tɛmɛna tɛmɛsira min na u bɔra mɔgɔba mɔgɔba minnu na parce que an hakili tora jɔnya la sinon an man ka kɔnplɛkisi o n'i y'a ta k'a lajɛ roi de fortune n'o o desanda na anw ye kanko musa ka na se e, fɛn ma e, sa imami samori ture ninnu ka na bɔ olu la ka na se fihiru ninnu ma ka na bɔ o la ka na se kunbi jese ninnu ma ka bɔ o la ka na se babɛnba ni cɛba ninnu bɛɛ lajɛlen ma mais n'i y'a ta k'a lajɛ bi k'olu desandaw de bɛ maɲumatɔ ko ni hinɛtɔ ko ni yatimɛya ni falatɔya la bi a kan ka hadamaden bɛɛ dabali ban sabula mun kɛra an ka isuwari tiɲɛ an y'a bɛɛ datugu isuwari minnu bɛ n'a nafa t'an denw kan an t'u ɲininka ko jɔn ye ameriki dekuvɛri kɛ ka t'a sɔrɔ min yɛrɛ bɛ fɔ mɔgɔ ye ko ameriki dekuvɛri kɛ tiɲɛ tɛ taa enquête k'a kan mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min sera ameriki bilahi chinois de don hali sini tubabu yɛrɛ ma bɛn a kan ko mɔgɔ ko mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min sera ameriki k'a dekuvɛri kɛ hali sini

jamana sariya i yɛrɛ hakilina ye mun ye o kan bon ne ka hakilina ye mun ye o kan diɲɛ jamana si tɛ kɛ jamana ye ni sariya t'a kɔnɔna na ka yala sariya bɛ boli jɔn de fɔlɔ kan sariya fɔlɔ fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu ye ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa i la sariya bolili a y'a daminɛ aw yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka boli jamanaden tɔw kan sariya man ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ko dɔ ye fantan ye a man ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ko dɔ ye faama ye fantan jigi ka da ka sariya kan ko n'a taara k'a tɛna jigitigɛ sɔrɔ a tɛna ɲɛji bɔ sɔrɔ yen fa ka faama fana tɛ se ka bin fantan kan i n'a fɔ fantan fana tɛ se ka bin eh, faama kan sabula k'u bɛɛ lajɛlen ye jamanaden kelenw de bɛɛ lajɛlen ni hakɛ dɔ ka kan jamana kɔnɔna na o fɔlɔfɔlɔ mun ye jamanadenw mɔgɔ b'a fɔ ko sariya sariya sariya sɔsɔ yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye jamanadenw ye e bila jɔyɔrɔ la ka jɔyɔrɔ kalifa e ma o jɔyɔrɔ la e ka kan ka baara kɛ tilennenya ni ladiriya min kɔnɔ ni i m'o kɛ o yɛrɛ sariya sɔsɔ dɔ ye parce que n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ bi n'o o gɛlɛya sera ka kɛlɛ o de ka mali bila arayi kan mun bɛ se ka kɛ ni justice damakɛɲɛra bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ka tila tuguni ka jamanadenw kafo k'u fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ tele min b'an bolo anw de ka tele don mɛ an ka tele bi yala u tɛ se ka porogaramu dɔw ta o porogaramu k'a daminɛ mɔgɔ minnu tɛmɛna eh, mɔgɔba mɔgɔba minnu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ ka kuma olu kan k'u ka isuwariw lakali u tɛmɛna tɛmɛyɔrɔ minnu fɛ mɛ isuwari minnu bɛ yen nɔ ni isuwari minnu bɛ n'an yɛrɛ y'a dɔn ko defɛti bɛ minnu na o isuwari ninnu c'est pas la peine k'olu lakale i ka jamanadenw ye parce que o bɛ se ka siran ani fasan k'o don u kɔnɔna na an bɛ jamana minnu ta k'u kɛ jamanabaw ye n'i ko k'an ka jamana histoire i s'en fout mago t'an ka jamana histoire la k'a t'u intéressé u ka histoire minnu bɛ yen nɔ n'u ye défaite k'a la u t'olu fɔ histoire minnu bɛ yen nɔ n'u ye se sɔrɔ u la u bɛ kuma olu de kan an fana ka jamana an kan ka hakili to nin na k'an ka jamana danbew an ka jamanaw ka kunun ka mɔgɔba minnu tɛmɛna kunun u ma sɔn min ma u ye mun kɛ walasa sini ka se ka jamana in kɔlɔsi nka fɛn kelen bɛ yen fanga o fanga ni tɔɲɔ fana bonyana a kɔnɔ o fanga bɛ se ka halaki o fanga bɛ se ka tiɲɛ o tɔɲɔ bɛ na cogo di fanga kɔnɔna na ka jateminɛ kɛ ni mɔgɔ min bɛ ni jɔyɔrɔ min dir'i ma est-ce que nin ka baara tacogo ka ɲa wa a tɛ ka ɲa ni mun ka baara tacogo tɛ ka ɲa santiman ko t'a la o tigi ka bɔ yen mɔgɔ min b'a a pilasi merite a ka da olu ma nka an ka ala deli tɛ dɔwɛrɛ ye ne tɛ politiki ko la n tɛ politiki mɔgɔ ye sinɔn minnu bɛ yen nɔ bi n'u bɛ jamana fanga la dɔnbaga tɛ yen fana ko n bɛ a sinsin ko nin dɔnbaga bɛ nin cɛ min nin cɛ ne tɛna o fɔ sinɔn mɔgɔ b'u la minnu ne bɛ ɲɔgɔn dɔn ɔ ka sɔrɔ u b'an ka fanga la mɛ olu yɛrɛ b'a dɔn fana ko ne tɛ jɔyɔrɔ ɲini ko la olu yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛ fanga ɲini ko la parce que olu yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ye olu yɛrɛ b'a dɔn fana ko jɔyɔrɔ dɔ ni fanga dɔ bɛ ne la ka taa sɔrɔ o n'olu ta tɛ kelen ye parce que mɔgɔ b'u la minnu ne bɛ ɲɔgɔn dɔn sani u ka u ka na nin pilasi la bi dɛ mɔgɔw y'u dɔn bi de sani u ka na nin pilasi la bi ala ka jamana in minnu bɛ jamana b'u bolo an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in marali k'a nɔgɔya u bolo n'i y'a sɔrɔ ko mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ k'u ka laɲini ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ ala k'u dɛmɛ minnu ka laɲini fana ye u yɛrɛ kun ye an tɛ dugawu k'olu ye parce que an mago bɛ mun na an ka jamana ka se ka jate diɲɛ jamanabaw fɛ foyi tɛ na n'o ye ni tilennenya tɛ ala ka maliyɛnw bɛɛ kelen na ka mali basigi fitina ni jahadi min bɛ mali kɔnɔ ala k'a ban ala ka maliyɛnw don da kelen k'u bɔ da kelen ala ka maliyɛnw ala k'u ka jamana an ka jamana ala k'a diya ala k'an ka jamana ala k'a basigi hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka diɲɛ jamanabaw ɲɛbɔ an ka jamana fɛ ala k'an ka jamana fara diɲɛ setigi jamanaw kan se bɛ jamana in kɔnɔ dɛ jamana sigilen don sanu kulu b'u fɛ yen nka fantanya ni kɔngɔ o ni dɛsɛ o mana k'o jamana kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'o ye marako juguya ye sinɔn mali man ka kɛ fantan jamana ye ni mali dirigera dirige cogo ɲuman na hali den minnu bɛ wolo mali kɔnɔ u bɛ pasɔn u bɛ wari ta kalo kɔnɔ u bɛ sara bɛ d'u ma walasa u ka se ka dɛmɛ ni a ye k'u ka kusi n'u ka fɛnw san a la walahi ni mali nafolo bɛ dirige walahi diɲɛ jamanabaw jɔlen don cogo min suya m'a jɔ dalu m'a jɔ mali bɛ se ka jɔ eh, ten cogo kelen na ala ka jamana ye ala k'a basigi an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini an ka jamana marabagaw fana fɛ ala ka jamana marali ala k'a nɔgɔya u bolo ala ka fɔ ka bɛn don an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛya minnu fana bɛ n'o bɛ jamana kɔnɔ ala k'o gɛlɛyaw ala k'olu wuli ala ka jamanadenw ala k'olu bɛn kelen kan ala k'an ka jamana fana ala k'a kɔlɔsi k'a tanga an kɔni a man di n ye k'an da don fɛn min ye politiki ko ni fɛn ninnu ça m'intéresse pas ne tɛ n da don fɛn ninnu na parce que olu nafa foyi tɛ ne kan ne ka hakilina ye mun ye n ka jamana kɔnɔna ko la N bɛ kuma o de kan walasa ka se ka n ka jamana a ka se ka dɔn ko jamana min don jamana fitinin tɛ u bɛ min sigi k'a lajɛ don dɔ bɛna diɲɛ kɔnɔ hadamadenw tɛ dɛsɛ ko la parce que a mɛnna ko roi de fortune k'a bɔra mali la mais don dɔ bɛ na i bɛn'a ye u bɛna ko dɔ la turuku k'a labɛn cogo sugu dɔ la anw yɛrɛ ka jamanaden kelen tila k'o ta a ko mɔgɔ dɔ nana sisan k'u ko ko aa ko nin tigi ye nin ka fortune dépasser u b'o o tigi ɲini k'o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ olu dɔ ye walasa a ka fɔ ko depuis siècle de siècle ko mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a ka fortune ma se ka dépasser ko o ye nin ye o bɛ ni caman yɛrɛ degun mais an ka jamanadenw u k'a dɔn k'a fɔ k'u ma bɔ mɔgɔ fitininw na Ala ka jamana basigi.